mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli this is comrade ntanyiwa on limpopo fm program ija ya nkhanga zaona mwaswera bwanji a bon kalindo mwaswera bwanji a lyton mangochi mwaswera bwanji a richard mphepo mwaswera bwanji a blessings mwaswera bwanji a makoa mwaswera bwanji pongolani pongolani ndengere boys mwaswera bwanji amandanda muli bwanji afera ulemu muli bwa this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm a joseph phiri muli bwa brother salo muli bwanji nanga dj njanji mwaswera bwanji lufeyo wa lufeyo dj don't trust dj maxi nanga kauria muli bwanji akuti asala ena dj munyanane wa L- lomwe radio nanga mapesera radio station muliko bwa talandirani moni wanu kumene koko this is comrade ntanyiwa dj jos talandirani moni chigawo chakumadzulo pa limpopo fm ndi comrade ntanyiwa programu ija imene timaitcha nkhanga zaona amoya moseriwa ali ndi ndani mnyamata amene amakhala pa phiri la mulanje nthiramanja boys talandirani moni wanu amasoko banda muliko bwa this is comrade ntanyiwa on limpopo fm chigawo chakuma dzulo pa rimpopo landran moni sister jenny talandran moni sister pirilan talandran moni landran mamoni anu onse nonse amene muli m'magulu a the voices landran moni freedom fighters landran moni akinka ndi gulu lanu landran moni pastor shumba talandran moni this is comrade tanywa landran moni magulu onse a four regions organization landirani moni magulu onse a malawi first defenders talandirani moni Nto, mtokoto talandirani moni magulu onse a friends of njanji talandirani moni this is limpopo fm chigawo chakumadzulo nkhanga zaona makobiri anu apita kuti amalawi amene anakonzedwa kuti akagule makasinja makobiri anu apita kuti azimayi nonse amene mukufuna kuti boma ili lichoke landirani moni chifukwatu pali azimayi ena sakufuna pali azimayi ena sakufuna koma pali azimayi ngati achina maikulu mamatu akufuna kuti boma ilili lisinthe nde azimayi onse achina chipo azimayi nonse amene mukunena kuti boma ililili lalephera lizipita talandirani moni talandirani moni sono azimayi amene ali gulu la jessie kabwila amene osakulandira moni awiri kuiona nkhope kumata kuti ndi mzimayi amene ali eh, ndi mzimayi nanga si chilengedwe cha mulungu tingolandira nanga tipanga bwanji koma zochoka pakamwapo kangati si chilengedwe cha mulungu amalawi chigawo chakumasana chino ndati ndikuziwiseni kunena kuti a darlington mulenga amene ndi wa polisi amene anaombera a brenda saidi a dpp akhala akupita m'masitolo a amwenye motumidwa ndi a richard chimwendo banda ndi kumakatolera ndalama kumenekoko zomvetsa chisoni wapolisi wapolisi amene anapita ku training ndi kukalumbira kuti iye azateteza ziko ndiye akunyamuka ndi kumapita m'magrosale a amwenye monse m'bwalo la njovumu ndi, ndi shopu iti zimene sanalowe akamufunsa a richard chimwendo banda andituma akamufunsa a richard chimwendo banda andi ngati sama samamutuma a richard chimwendo banda ndiye kuti tinena kuti amakaberatu amwenyeko a darlington mulenga aja aku 25 amene anaombera amayi brenda saidi a dpp aja wa traffic uja wakhala akumapita m'mashop kusiya kukaima pa msewu nkumagwira ntchito ya traffic iye kupita kumakatolera ndalama m'mashop akuti achimwendo banda andituma kuti ndizatenge ndalama limpopo ndi comrade ntanyiwa ali comrade ntanyiwa sikuti ndi a darlington mulenga okha komanso achivunde ife anabwera ku shopu kwathu amatiuza zokhazokha mulangizi mulangizitu wa president mulangizi wa president kupita ku mashopu amwenye ndi kumakatolera ndalama kumanena kuti ndalamazo atumidwa ndi a richard chimwendo banda mphamvu zachuluka uja timamunena kuti vice president wa chipani cha pp ephraim chivunde nayenso amapita nkumakatoleranso ndalama mmashopu a amwenye amwenyetu atiimbira telefoni ali comrade ntanyiwa anabwera ku shopu kwanga akuti akuti akuti mwafasamo m'bomamo dyeranitu dyeranitu chifukwa nthawi ndi yatha azimai nonse azimai nonse chifukwa mzimayitu ndi amene timanena kuti mzimayi ndi munthu wachikondi azimayi nonse pa 27 tiyeni ku khoti kumene tamiya ja wayitanidwa tamiya ja wayitanidwa kupita ku khoti nkhani yake si ya mashiniwa iyayi tamiya ja wakana nduna zingapo kuti agone nazo nde anthu aja kumpangira upo ali chifukwa chonena kuti akuyankhula za mashiniwa tiye tipange zakuti zakuti zifukwa zimene akumtengera tamiya ja wakana anthu wakana anthu kuti agone nawo nduna za boma nde iwo angoganiza zonena kuti ah basi uyuyu tingompanga chonchi amalawi wiki imene yathayi kunabwera maisraeli amene abwera nkhani yake ya mashini amene akummangira aku akumuitanitsira ku khoti Tamia. Mashini amene aja a Malawi ndafuna kukuwuzani kuti ndi mashini amene akugwiritsidwa ntchito ku Ghana poberanso zisankho. Mashini aja sikuti akungofuna kuti azipanga za ukazitape. Mashini aja powayitanisa kuno akuwayitanisa mu njira yotinamiza ife amalawi kunena kuti mashini aja amapanga za ukazitape koma mashini aja njira ina amaberanso zisankho amaonjezera mafiga amaonjezera mafiga nde poona kuti ku Smartmatic kuja amalawi kumene kuja tikuti sitikukufuna tikufuna manyo nde akubwera ndi mashini aja kutinamiza kunena kuti mashini aja ntchito yake ndi yaukazitape inu a opposition musanamizidwe mashini aja ali ndi gawo lina limene amabera zisankho kutera ku Ghana amagwirisa ntchito mashini aja powanamiza nzika kunena kuti mashiniwa akuchita detect mashini amenewa inu amene mwakhala ku, ku defense force kuli mashini amene wawo amene anabwera mu nthawi ya bingu wa mutharika chifukwa chonoti anazakanizidwa kuti asamagwire ntchito anatengedwa ndi kupita nawo ku ame madetective ndi amene amagwiritsa ntchito nis ndi amene amagwiritsa ntchito mashiniwa unfortunately mashiniwa anaonongeka amafunika kuti akonzedwe nde ndikuthekaso sanakatenge machine ku Ghana angokonza omwewa ndikunena kuti agula 2 point chakuti kaya 5 point chakuti billion cholinga ndramayo ayilowese mthumba mashiniwa anali alipo kale mu dziko la Malawi anabwera mu nthawi ya bingu wa mutharika koma anthu anadzakana kunena kuti ife sitikufuna zimenezo ndipo bingu wa mutharika anavomereza ndikutenga mashina aja kunena kuti akhale ogwira ntchito ku nis ino amene muli ku nis amene timuli a original chifukwa pali ena ali ku nis a fake koma nis ya original nkhani imene ndikuyikamba pano ikuziwa kunena kuti mashina amene wawa aliko amene akhala amafuna kuti azigwiritsira ntchito ndipo anavuta kachipangizoko kamafunika nthawi imeneyo kandi 1 miliyoni kandi 2 miliyoni kuti akonzedwe komano lero kwapezeka zonoti ena akutengerapo mwayi cholinga atibere ndrama nde amalawi mashini amenewa its like a replacement ya smartmatic chifukwa chonoti amalawi tikunena kuti sitikufuna smartmatic nde afuna kutimenya njomba koma njomba ija yalephereka chifukwa a limpopo fm tapanga kafukufuku tapeza kuti mashini amenewa mmalawi anali alimo kale amalawi nditha kukusimikizirani kuti mnyamata amene amagwira ntchito kumene kunali mashini a smartmatic kumene ali sikukuziwika titapanga kafukufuku tapeza kuti zikukhala ngati a mcp amusowesa kunena kuti iye ndi amene amapereka ma information akumene kukusungidwa mashini ku area 10 kumene kuli mnyamata ameneyi sikukudziwika tikupasirani dzina la mnyamata ameneyi kuti tisimikiziridwe kunena kuti kodi ali moyo kodi ali kuti koma mnyamata ameneyi sakupezeka amalawi titha kukusimikizirani kunena kuti chiwerengero cha anthu chiwerengero cha anthu amene anali mu ndege muja chikunka chikuchulukirabe nchifukwa chake a richard chimwendo banda ananena kuti ndege ija inazaza ndipo ndege ija inazazadi a richard chimwendo banda akufuna kutiuza a- ayenereka kutiyankha ife amalawi za kuzaza kwa ndege ndipo mu ndege muja munali anthu ochuluka amene cholinga chawo chinali kukapanga chipongwe a chilima komanso anthu ena ndikuyankhula pano ena amene anali mu ndegemu anamenyedwa phewa anaomberedwa phewa ndipo ataomberedwa phewa ananyamuka ndikupita is it ku india or china kumene anapita kuti akalandire akalandire thandizo mundege muja munali gulu ndege ija inazazadi chifukwa anthu ena angobwera pompano kuchoka ku chipatala cha opereshoni osavera tikuwadziwa a njalale a njalale ku state house anali nawonso mu ndege imene ija anali nawo mu ndege ija nde anamenyedwa ndi futi ndi malemu kapeni nde atamenyedwa phewa linaonongeka anapezeka zonoti anapita ku china kumene anakapanga operation nde pali anthu enanso folo iwowa ndi wa namba 5 pali anthu ena folo akadali ku chipatala amene anali nawonso mu ndegemo tikupitirizabe limpopo fm kupanga kafukufuku kuti anthu amenewo tiwadziwe kuti ndi ndaninso